cɛba dugutigi nin gafe in minɛ sariya sunba bolodalen ɔ ko kura minnu b'a kɔnɔ ani yɛlɛma minnu b'a kɔnɔ i k'o ɲɛfɔ an ye n y'a faamu ko kuraw ni yɛlɛmaw caman de b'a kɔnɔ sariya sunba bolodalen bɛ an ka nafa ani an ka laadaw de lakana a dabɔra ni k'a labɛn malidenw yɛrɛ de fɛ malidenw ye aa o ka ɲi o ka ɲi o ka ɲi ko kura ye nin hakilina ye sinsinna walew ni kobaw kan an ka faso tɛmɛna minnu fɛ i n'a fɔ politiki mara maaya ani laadako siraw fɛ ko ɲɛnama ye a ka ɲi nin ka ɲi n'o tɛ san laban ninnu na an ka jamana tipitabala kojugu ne bɛ hami ni fɛn min ye bi o ye bɛn ye kelenya basigi ani yiriwali ne ko sariyasunba in kɛlen bɛ ka mun fɔ o kan dɛ sariyasunba bolodalen in ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa bɛn kelenya kotoɲɔgɔntala ɲɔgɔnkun ani bɛsɛya bɛ se ka sabati cogo min na ani fana sariyasunba bolodalen in ye barika don an ka faso kanw na ne ko
sariyasunba bolodalen wo a bɛna an ka yɛrɛmahɔrɔnya lakana cogo di dɛ
sariyasunba bolodalen in sinsinna taabolo belebeleba saba de kan jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya ka bato jamana ka sira sugandilenw ani jɛɲɔgɔn sugandilenw ka bonya jamana ka nafaw ka lakana a bɛ jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya sabati ni nafolokow ani sigida nafolomafɛnw minnu bɛ sɔrɔ an ka dugukolo kan k'u bɛrɛ bɛrɛ ka ɲa ka bila an kɔmɔgɔw ɲɛ e ko mara cogoya tɛna ɲɛ mara cogoya bɛ ɲɛ wa mali bɛna segin malidenw yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka dugutigi bɛndugukaw mali bɛna segin malidenw ma nka sɔngɔ b'a la dɛ sariya sunba bolodalen ye foroba nafolo bonyali a n'a lakanali wajibiya maliden kelen kelen bɛɛ kan a bɛ foroba baarakɛlaw ka kɛta fɔ n'o ye tilennenya laadiriya ye a bɛ fanga don an ka faso lakanali la o siratigɛ fɛ sa jamanaden o jamanaden n'i si ye sanji tan ani seegin sɔrɔ jamanakuntigi ka wele mana s'i ma i bɛ taa jaabi a kɔrɔ de ye ko maliden kelen o kelen ni i si ye san tan ani seegin sɔrɔ ni jamanakuntigi ka wele sera i ma i bɛ wuli ka taa a wele jaabi ka an ka finitigilakaw dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛna maliba in bonya k'a daminɛ anw yɛrɛ fɔlɔ la sariyasunba bolodalen bɛ bɛɛ damakɛɲɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la sariyasunba bolodalen in kɔnɔ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔkan olu ka wasaden bɛ kɛ wasaden bulon kɔnɔ aa o bɛna kɛ ko kura ye dɛ o ka ɲi o ye ko kura ye nin ko in bɛɛ ye ko ɲuman ye sa nka anw musow ni denmisɛnw ta ye jumɛn y'a kɔrɔ sa n'i y'a mɛn ko jamana muso ni denw ko tɛ wa sariyasunba bolodalen bɛ musow ani sifinnakaw ka sugandili kofɔ fanga bolofaraw bɛɛ fɛ nin hakilina in bɛɛ ka ɲi nka anw dun an minnu ye laadala dugutigiw ye ɔ anw ka ko bɛ cogo di ɛɛ dugutigi naamu sariyasunba bolodalen in bɛ barika belebeleba de don aw ka fanga la sisan kɔni o kɔni mara bɛ ɲɛ fɛn min ye kiriko ta fanfɛla ye kiri bɛna tigɛ a tigɛcogo ɲuman na ɛɛ janko ɛɛ jatebɔ kiriso sigili n'an b'a f'o ma ko cour de compte o ye kiriso kura ye min bɛ foroba nafolo labaaracogo sɛgɛsɛgɛ ji ɲɛmajɔlen na ni ka dunkojuguw ɲangi wasadenw minisiriw fangabolo ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen b'u ka sɔrɔw an'u ka nafolo dantigɛ cour de compte peresidan ye o ka ɲi sisan kɔni wasabulon tɛna kɛ tiɲɛnikɛla si dogoyɔrɔ ye bilen o banna ancien depite n badenw ne b'aw ɲininka o o tuma an bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ tugun dɛ min tora sisan an ka wuli an ka nin sariya kura bolodalen an k'a jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ anw jeliw kɔni an ka baara daminɛ ka ban nin y'an bɛɛ de kun bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ka ciden de ye e e e ni ni fɛn fɛn mana bɔ bɛɛ k'a lase i ka sigidaw la i ka duw kɔnɔ bɛɛ fan bɛɛ